foli ani waleɲumandɔn o bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲinɛ k'a ka baaraw bila ni k'aw sigi bɛlɛdugu jabaranin kɔrɔ k'an ka kunnafoniyaw makɔnɔ ani ka u lamɛn an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka lajɛliko ɲuman ni aw ka lamɛnniko ɲuman na nin ye aw ka bamanankan kunnafoniw lase waati ye aw ma bi halisa an bɛ segin ka foli kurakuraya ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma bɛlɛdugu jabaranin sanfɛ an bɛ fɔlɔ k'an ka kunnafoniw dayɛlɛ ni ka aw ladɔnniya k'a fɔ lɔgɔ furancɛ tɛmɛnen in na ayiwa fɛn min ye jɛkulu min ni an k'a ma nansarakan na ko front du refus de la mise en œuvre de l'accord d'alger olu ye kunnafonidi kɛ ni kunnafonidilaw ye walasa ka se ka kuma fɛn dɔw kan ayiwa bɛlɛdugu jabaranin tɔgɔ la daniel la kojugu ale ni isa barajan olu tun bɛ a ko kɛnɛ kan u ye min sɔrɔ ka di anw ma an ka jɛ ka o lajɛ front du refus de la mise en œuvre de l'accord dugutigi sɛbɛn o ye jɛkulu ye jɛkulu min farala ɲɔgɔn kan k'a ye k'a fɔ ko dɔ kun bɛ mali kan o ye jumɛn ye mali tilali n'o ye sababuya bɛna bɔ sɛbɛn na a bɛ fɔ sɛbɛn min ma ko accord d'Alger issu du accord issu du processus d'Alger o min ye wale ye waleya min tara k'a sɔrɔ an binnen don sen b'an kan kan 2015 a taara ni mɔgɔ ye n'o ye ibrahim boubacar keyita n'a ka régime ye minnu kɛra tabagaw ye olu yɛrɛ ma se ka a waleya an ɲɛ bɛ mun na nin wagati laban in na kɛrɛnkɛrɛnya la décembre kalo tile tan ni wɔɔrɔ gouvernement de transition min nakun ye ka élection organiser ka bɛn ni kelenya nati mali ni ɲɔgɔn cɛ o ye feuille de route dɔ ta n'a bɛ f'o ma ko sɛbɛnfura sɛbɛnfura min kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ u bɛ fɛ ka nin akɔri in waleya akɔri in dun kɔnɔna la n'i y'a jate min na a bɛ fɔ min ma ko aritiki bi wɔɔrɔ ani seegin de b'a kɔnɔ aritiki bi wɔɔrɔ ni seegin kelen t'a kɔnɔ min bɛ mali kelenya kuma fɔ Akɔri aritiki bi wɔɔrɔ ni seegin kelen t'a kɔnɔ min bɛ maliyɛnw arranger an bɛ aritiki dɔw ta bakurubaya la k'o fɔ aw ye pour que aw k'a dɔn gɛlɛya danger janfa min bɛ nin akɔri kɔnɔna la an b'an pan an bɛ taa aritiki tan ni kelennan na o b'a fɔ ko autorité intérimairew bɛ sigi sen kan N'u ye desizɔn o desizɔn ta a ɲana o a ma ɲa o bamakɔ n'an ka otorite santurali bɛ yan desizɔn talen kɔfɛ olu bɛ se k'u hakilina di a kan a bɛ mun wɛrɛ jira tuguni a b'a fɔ an ka polisi minnu bɛ yan olu bɛ dan yɔrɔ dɔ la olu tɛ se ka se yɔrɔ dɔ la polisi dɔ bɛna kere a bɛ fɔ min ma ko polisi teritoriya o polisi teritoriya ninnu olu bɛna baara kɛ u ka otoritew ka yamaruya kɔnɔna la wa o polisi teritoriya ninnu par exemple n'u ko kidali polisi teritoriya sisan o mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ kidali u k'u bɛna mun wɛrɛ kɛ tuguni u k'u bɛna armée reconstituée fana sigi armée reconstituée an y'an yɛrɛ ɲininka ko sisan an ka armée ye armée modèle jumɛn ye parce que i mana mali bataillon fɛn o fɛn ta i b'a sɔrɔ fila b'a kɔnɔ maraka b'a kɔnɔ dogɔnɔ b'a kɔnɔ mais armée reconstituée ye jumɛn ye ni mɔgɔ kɛmɛ don a bɛ taa zone min na o zone mɔgɔ bi segin bɛ bɔ o yɔrɔ la mun wɛrɛ bɛ fɛn in kɔnɔna la tuguni n'o ye aspect illégal yɛrɛ ye an ka constitution b'a fɔ ko tout malien malien bɛɛ liberelen de bɛ na wa malien bɛɛ ka kan i ka droit la ani i ka devoir la nka an bɛ mun y'a kɔnɔna la an b'a y'a kɔnɔna la k'a fɔ ni tali bɛ kɛ an ka administration kɔnɔna la mɔgɔ fanba bɛ se ka ta ninnu na a compétence b'u la a compétence t'u la u bɛ se ka ta k'u bila an ka administration kɔnɔna la u b'u ɲɛna yɔrɔ de choisir ni minnu bɛ yen n'o tɛ administration fɛ nafolo dɔ bɛ ta ka d'olu ma an bɛ mun y'a kɔnɔna la tuguni an b'a y'a kɔnɔna la k'a fɔ u bɛna zone dɔ créer n'a bɛ f'o ma ko zone de développement régional o zone de développement régional ye zone modèle jumɛn ye i n'a fɔ kidali menaka tawudeni olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka tɔgɔ dɔ di u yɛrɛ ma ka tila ka organe dɔ sigi u yɛrɛ tɔgɔ la mali bɛ tila a ka budget a ka recette budgétaire a bɛ wari o wari sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la a bɛ tila ka bi saba ta ka d'olu ma an ka a kɔnɔna ka ca donc an y'o de ye an ko n'an tora tan jamana in bɛ tila an na n'i dun y'a jateminɛ faransi nakun tɛ foyi ye mali la ni mali tilali tɛ parce que nin ye faransi ka politiki de ye u mana na ressources nɔfɛ jamana min kɔnɔna la u b'a jamana tila ka état fitinin dɔw b'o la pour que négociation ka nɔgɔya kidali filɛ nin ye dugujukɔrɔfɛn na kayi ni sikaso kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ kidali ye troisième ye dɔw yɛrɛ ka jate la dugujukɔrɔfɛn min bɛ kidali la a tɛ kayi ni sikaso parce que n bɛ se k'a fɔ fo bi saba fo bi naani ɲɔgɔn na diɲɛ mago bɛ fɛn fɛn na bi a bɛɛ lajɛlen bɛ yen n'o ye coltan ye ni telefɔni tɛ se ka marcher o kɔ n'o ye pétrole ye n'o ye ji ye n'o ye uranium ye n'o ye mirabiti ye n'o ye silicium ye n'o ye zinc ye n'o ye or ye n'o ye diamant ye n'o ye a ka ca a bɛ se fo bi duuru la et kidali sigilen don ji min kan le plus grand bassin d'eau douce au monde kidali sigilen don o de kan a y'a fɔ fana de façon stratégique yɔrɔ dɔ bɛ nord la n'i y'a contrôler i bɛ se k'i to yen ka diɲɛ fan bɛɛ lasɔrɔ nɔgɔya la n'o ye tesaliti base in ye donc faransi bɛ aw de kama u bɛ fɛ ka na minorité nin dɔ bɛ yen minorité minnu yɛrɛ kanulen tɛ hali tuaregu yɛrɛ fɛ minorité minnu yɛrɛ kanulen tɛ hali arabu yɛrɛ fɛ u bɛna o minorité minnu de ka hakilina ta k'a imposer an kan pour que k'an ka jamana tila n'i dun y'a jateminɛ problème bɛ mali fan bɛɛ i mana taa bafulabe mara la bi Tɛrɛnntanya sababuya la chômage bɛ yen i mana taa jɛma mara la bi sanjiko ntanya sababuya la gɛlɛya bɛ yen i mana taa ɲɔnɔn mara la bi guerre sababuya la gɛlɛya bɛ yen i mana taa moti mara la bi guerre sababuya la gɛlɛya bɛ mali bɛɛ lajɛlen tile dɔn anw de ko an bɛ wuli ni o ye tiɲɛ ye k'a fɔ constitution de ko k'an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye hakɛw bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye ni sɛbɛn in k' nin bila kɛrɛfɛ u na kun ye mun ye u k'u ɲɛsin u ma otote kura min na jaloksonaale y'a bila yɔrɔ min na o bɛ se ka ta yen ka segin ka se maliw ma parce que an de lasesɛbɛ ilegali lakɔɔri la o si ye ilizti a iliztimi tɛ a b'o ci yɔrɔ ɲuman n'i bɛ nin a kɔrɔmodli ta i ka kan ka pep de wele a taara bɛ nin fɛn dɔn o ma kɛ n'i ma peuple wele i ka kan k'a bila ka taa assemblée la parce que olu ye peuple ka représentants ye o ma kɛ donc nin accord c'est illégal et illégitime anw bɛ mun fɔ aw ɲɛna bi anw ye hakilina sɔrɔ n b'a fɛ aw k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ fɛn fɛn filɛ nin ye yan anw kelenkelenna si tɛ se n'an y'a to jamana in tilala anw tile la n ye kali ala la n b'a fɔ bɛɛ an tɛ salatu tigɛ n'an bɛ salatu tigɛ don min ala t'a ɲininka i ye mun kɛ diinɛ baara jumɛn kɛ ala t'a ɲininka i ye mun kɛ sari hadamaden ɲɔgɔn dɛmɛ la ala b'a ɲininka de e y'a to kun jumɛn na mali tilala k'e ɲɛ wagalen to donc ala kana to mali ka tila anw tile la ala kana to mali ka tila an ɲɛna de façon ramassée bon n bɛ fɛ ka nin de fɔ halisa kunnafoni kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye projet dɔ ale baaraw kurunbonkarili kɛra an ka yɔrɔ la ni an k'a ma ko agetic min filɛ nin ye bamakɔ ni porozɛ in hakilina tɛ dɔwɛrɛ fɛn min ye ɲagatabaliya o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ni ka ban mali kɔnɔna na bɛlɛdugu jabaranin tɔgɔ la min sɔrɔla a ko kɛnɛ kan an ka jɛ ka o lajɛ ɲanginibaliya bɛ ka caya an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi n'i dun ye kojugu kɛ a ka kan i ka ɲangi o hukumu kɔnɔna na porozɛ dɔ kurunbonkarili baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra yɔrɔ la ni an k'a ma ko agetic walasa ka se ka ɲangibaliya ni ka o kɛlɛ ka bɔ mali kɔnɔna na an ye nin ɲɔgɔnye in boloda bi eh, pour que an bɛ se ka kunnafoni di eh, jama ma projet in ka laɲini ye mun ye projet in bɛna baara cogo jumɛn hali projet in a bɛna baara bɛna kɛ wagati jumɛn kɔnɔna na ani projet min fana musaka min b'a kɔnɔ an y'a bɛɛ fɔ bi donc kɔfɛ ni o kunnafoni dira a ka kan mɔgɔw ka projet in dɔn parce que nin t'anw ka baara fɔlɔ ye depuis euh, crise in daminɛna an bɛ ka an bɛ wulikajɔ la an ka wulikajɔ in tɛ dɔwɛrɛ ye pour que ɲanginibaliya dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na a ka ban yɛrɛ pewu mais an b'a dɔn a ka ban o tɛ siɲɛ kelen baara ye dɔɔni dɔɔni a bɛ dɔ bɔ a la donc euh, a bɛ ɲanginibaliya in de kan projet in b'o de kan a ka laɲiniba yɛrɛ min ye ɲanginibaliya bɛ ban cogo min na mali la an bolo pour que ɲanginibaliya in ka ban a ka kan minnu ye kojugu kɛ minnu ye dankari dɔw ka hadamadenya la u ka ki u ka kiiri ka tigɛ n'u ka kiiri tigɛ u ni min ka kan o ka fɛntiw fana n'u ye hadamaden dankari ka hadamadenya la olu fana ye min ka kan o ka kɛ o de y'an ka laɲini ye bi à travers ce projet là kumakan laban o ye halisa weleweleda ye k'a fɔ ko bi na an bɛɛ ko ko Mali ye sigikafɔ jamana ye an bɛɛ ko mali ye sariya jamana ye an ko fana mali ye jamana ye fɛn min bɛ ka an sɔrɔ kɔsa na an n'o man kan parce que an malienw bɛnnen don donc halisa pour que bɛn ka sabati an bolo ni baara ma kɛ justice kunda a bɛ gɛlɛya bɛn bɛ sabati cogo min na mali la eh pour que bɛn ka sabati justice k'a jɔyɔrɔ fa Pour que justice k'a jɔyɔrɔ fa ko jamana ɲɛmɔgɔ fana ka moyen de di justice ma pour que u bɛ se k'u jɔyɔrɔ fa cogo min na n'o kɛra a bɛ kɛ sababu ye eh, kɔlɔlɔ minnu b'an sɔrɔ an ka crise kɔfɛ dɔ bɛ bɔ a la donc o de y'an ka laɲini ye bi an bɛ a yira la k'a fɔ ni projet in hakilina bɔra avocat frontière canada fɛ fédération internationale pour les droits de l'homme association malienne des droits de l'homme fo ka taa se amnesty ma ni a kasabi bɔbaa ye union européenne ye ni a bɛ t'i jɔ ero wari miliyɔn fila la ni o bɛ bɛn an ka sefa wari miliyari kelen ani miliyɔn kɛmɛ saba ɲɔgɔn ma jɛkulu min bɛ nɔ ni an k'a ma ko m5 rfp olu ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye ayiwa u ka ɲɔgɔn ye kun kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana bɛ lahalaya min na nin waati in na ka se ka kuma ka kɛɲɛ ni o ye ayiwa fɛn min ye bɛlɛdugu jabarani ale tun bɛ a ko kɛnɛ kan min sɔrɔla a kɛnɛ kan an ka jɛ ka o lajɛ an ko ko fɔ faso de ka yɛlɛma o baara in denmisɛn jɛkulu dɔw wulila kolonɛli jɛkulu ko olu nana anw k'o kɛlɛ in o hɔrɔnya kɛlɛ o fasoden ɲumanya kɛlɛ o danbe kɛlɛ in ko olu nana o kuncɛ ko ka wasa di maliyɛndenw ma ko yaasa mali kura ka jɔ olu de y'a fɔ dɛ anw m'a fɔ o de la tuma min na ni ko in kɛra an bɛɛ bɛnna k'a fɔ kudeta ma kɛ koyi ko parce que mali jamana kɔnɔ maliyɛn finitigiw ye maliyɛn dɔ de ye olu de bɛ san kɔrɔ olu de bɛ tile kɔrɔ k'an tanga ko an ka bɔ k'u kɔkɔrɔmadon nin wale in na O de la le 18 aout anw bɔra tuguni ka taa monument de l'independance la k'u soutenir diɲɛ bɛɛ kɛra seere ye. Anw ma dan o ma, anw tilala tuguni, an y'a fɔ an ka kumakanw na ko anw ni ninnu bɛ i n'a fɔ fogofogo fila farikolo kelen kɔnɔ. Anw tilala k'a fɔ ko anw ni ninnu bɛ i n'a fɔ hadamaden sen fila, kini sen ani numan sen. anw tilara k'a fɔ ko anw ni ninnu bɛ i n'a fɔ lasinɛ ani fuseni nin bɛɛ kun ye jumɛn ye k'a yir'u la ko ŋaniya ɲuman de bɛ anw na ka ɲɛsin olu ma mali kura ko min ni an y'a boloda yaasa an ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka faso bɔ kunna ka faso bɔ kunmasuli la k'a se kunkɔrɔta ma nka o nana laban mun na anw nana a ye yanni olu ka wuli k'u ɲɛsin jamana bɛ ka tila an bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛ na an bɛnbakɛw ye jamana min hɔrɔnya a ka yɛrɛmahɔrɔnya k'a minɛ k'a d'a ma 1960 ni cɛfarinya ni kelenya ye ka jamana in k'a kɛ jamanaba kelen ye mɛ anw ɲɛ b'a la bi o bɛ ka tila an sigilen ɲɛ ɲɛ na o de la m5 jamakulu an ko a sera sa an k'a fɔ lasinɛ ye ko a sera a dan na a sera sa an k'a fɔ kinisen ye k'a tɛ se ka taa ka numansen to n'o y'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ farikolo kelen na a sera sa an k'a f'u ye ko anw ma fanga kɔrɔ in kɛlɛ k'u ko ka go an ye koyi an y'u kɛlɛ de k'u ka tilen ka kiri tilen mɛ an ɲɛ bɛ min na bi a bɛ i n'a fɔ jamakulu min b'a la ni olu tun bɛ ka balo faso tɔnɔ la o mɔgɔw de falenna mɛ kɛwale ma falen anw ko kɛwale kura de o de la n'an donna kɛlɛ la ko mali kura o yɔrɔ la an b'an porofite k'a jɛya bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ imam umar jara seconde kelen miniti kelen an ka vision an ka hakilina an ka laɲini a ma yɛlɛma M5 ka wuli ka jɔ la wa a tɛ yɛlɛma inshallah fo an ka se mali kura ma ko olu nana k'u ye transition sigi u ko k'u ye kɛlɛ kuncɛ président min ka d'u ye u y'o ta an ko k'an ta ye mali ko ye k'an tɛ jɔyɔrɔ ko fɛnɛ la premier ministre min ka d'u ye u y'o ta an ko an ta tɛ mali ko ye k'an bɛ an ta tɛ jɔyɔrɔ ko ye k'an bɛ mali ko de la ɔ CNT min ni débat bɛɛ kan ka kɛ yen laɲini minnu fɔra o yɛrɛ ye Hakilina minnu ta sariti kɔfɛ sabula jamana bɛ mara ni fɛn damadɔ de an ka loi fondamentale bɛ n'o y'an ka sariya sunba ye o sariya sunba kɔfɛ n'a min an bɛ camancɛ fanga de la o ye fanga ye fanga min ni o y'a sɔrɔ jama ka jɛ ka fanga o tɛ fɛn kelen ye donc i b'a sɔrɔ fɛn minnu bɛ yen nɔ ni olu ma tali kɛ an ka sariyasunba kɔnɔ fo bɛnkan ka dilan bɛnkan min bɛna olu ta ba la yaasa camancɛ fanga in ka tigɛ latigɛ ɲuman na yaasa an ka mali kura sɔrɔ n'an k'o ma ko sariti kumakan min tar'o kɔnɔ an y'a ye nin fanga ye u ma ba u ma ba don an ka sariyasunba la u ma ba don an ka o sariti min fana tara u ma ba don la o de la M5 jamakulu an ko an tɛna se ka sigi an tɛna se ka sigi ka o baara ninnu kɛtɔ lajɛ an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na shan san ba fila ni mugan ni kelen an bɛ taa o kɛnɛ kan ni ka aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye laginɛ denmisɛnw ayiwa olu kɔni ye jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ ni ɲɔgɔndanba in kɛnɛ kan ni o ye shan de san ba fila ani mugan ni kelen u kɛlen kɔ ka kameruna denmisɛnw ni ka olu bugɔ fila ani fu ka taa laginɛ kanu na ayiwa ni sebaaya in bɛ kɛ sababu ye sa ayiwa laginɛ denmisɛnw olu ka fɛn min ye jɔnjɔn sɔrɔ ni an k'a ma ko médaille de bronze ayiwa u ka jamana tɔgɔ la an bɛ foli di u ma ayiwa u ka nin sebaaya in hukumu kɔnɔna na halisa farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na an bɛ taa fan wɛrɛ fɛ fɛn min ye marɔkɔ denmisɛnw olu kɔni ye sebaaya sɔrɔ ayiwa mali denmisɛnw kan fila ani fu ayiwa o hukumu kɔnɔna na fɛn min ye marɔkɔ denmisɛnw olu kɔni kɛra nin ɲɔgɔndanba in sebaa ye ayiwa baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra karidon fevrier kalo tile wolonfila san ba fila ni mugan ani kelen a kɛra cameroun jamana na ni an b'a fɔ ma ko yaounde ni o ye faaba ye o bɛ a to sa fɛn min ye marɔkɔ denmisɛnw olu ka kɛ ɲinan fana ayiwa o sebaa ye ni k'a sɔrɔ san ba fila ni tan ani seegin na o kɛra sebaa ye ka tugu ɲɔgɔn na an bɛ foli di fɛn min ye mali denmisɛnw ma bɛlɛdugu jabarani ɲɛmayaso ani a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ko ko fɛn min ye e, samatasɛgɛw ye wa ko ka foli di u bɛɛ lajɛlen ma u ka cɛsiri la u ye baara min kɛ ka se fo sisan ma nin farikolo ɲɛnajɛ in de bɛ dan sigi aw ka bidon kibaru la min sera ka sɔrɔ ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma ɲɛmayaso fɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka lajɛliko ɲuman ni aw ka lamɛniko ɲuman na su hɛrɛ ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma kunnafoni wɛrɛ aw k'an bɛn o kɛnɛ kan